Ar an líne tá, súil agam, tá Páraic Ó Muircheartaigh. Conas atá tú, a Pháraic? Bhfuil tú go maith? Dia is Muire dhuit, Antaine. Tá mé go hiontach ar fad. As a deich, conas tá tú as a deich? Deich is iontach, zero is like marbh.
B'fhéidir, b'fhéidir go bhfuil mé idir cúig nó a sé. Á, sin go maith, sin go maith. Níl mé go hiontach, but tá mé ceart go leor. Bhuel, bhí mé a rá go raibh an aimsir meirbh agus marbhánta, nach bhfuil? Tá sé kind of.

so dúirt sé go bhfuil, mar a dúirt an, nuair, ag deireadh an chluiche an tseachtain seo caite nuair a bhí siad thuas ansin ag bronnadh an choirn, dúirt Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael, dúirt, thosaigh sé an chéad rud a dúirt sé, thosaigh sé ag caint faoi na clubanna agus dúirt sé go bhfuil an chuid is mó dos na himreoirí bíonn siad ag imirt dos na clubanna so caithfimid béim a chur ar na clubanna so sin an fáth

Ar an Sunday Game oíche Dhomhnaigh nuair a bhí siad ag déanamh anailíse ar an gcluiche, bhí duine amháin ag caint faoi sin, dúirt sé go bhfuil sé go hiontach dul timpeall na scoileanna ach ní féidir é sin a dhéanamh anois mar tá siad go léir dúnta agus tá na páistí. So, yeah, but ní raibh an CLG ag smaoineamh ar sin. Ní raibh.
Agus rud eile, gearán eile atá agam ná, you know, ath-imirt. Ba chóir go mbeadh, nuair a thagann sé go dtí an, nuair a thagann sé go dtí na cluichí leathcheannais agus an cluiche ceannais,

Yeah, sin rud eile, sin rud eile, but eh, but tá sin ag smaoineamh ar na clubanna anois, you know, it's eh, well is maith liom féin comórtas na gclub and all that, but fós, you know, an craobh. Yeah, bíonn gach duine, eh, bíonn an tír go léir ag súil leis na cluichí idirchontae agus bíonn sé, yeah. Bíonn gach duine ag súil leis an samhradh agus na cluichí iománaíocht agus an cluiche peile, ach bhí sé ana-ghearr agus rud eile,

Now b'fhéidir an bhliain seo, b'fhéidir go mbeidh ceacht foghlamtha acu agus b'fhéidir go, go, go, now níl 'fhios agam an bhliain seo, an bhliain seo chugainn beidh sé difriúil yeah. arís but níl 'fhios agam an mbeidh sé níos, an mbeidh sé chomh gearr sin nó an mbeidh sé níos faide. Ní dóigh liom go mbeidh sé, ní dóigh liom go mbeidh siad riamh ag dul thar n-ais go dtí séasúr fada anois. No. Beidh siad ag críochnú i mí Iúil, you know, Nó b'fhéidir, deireadh mí Iúil, b'fhéidir go gcuirfidh siad seachtain nó coicís leis, ach sin an méid. Ceapaim go bhfuil siad just as seo amach anois, tá siad ag smaoineamh ar na clubanna agus tá daoine, I suppose, tá siad ag smaoineamh ar na himreoirí go léir agus ní bhíonn, ní bhíonn comórtas ar siúl, ní bhíonn aon rud ar siúl, bíonn siad go léir ag fanacht go dtí deireadh an,

Sa chéad leath ní raibh sé go maith agus sa dara leath thosaigh sé ag imirt. An fhadhb le Páidí ná tá Páidí an-mhaith ar fad but tá, nuair a fhaigheann sé seilbh ar an liathróid, bíonn sé, ní bhíonn sé sásta rith agus dul ar an ionsaí but sa dara leath rinne sé é sin agus rinne sé, dhein sé an difríocht you know agus chruthaigh sé scóranna agus chruthaigh sé deiseanna daoine eile agus fuair sé dhá chúilín freisin. Fuair.

Daoine cosúil le Gavin White, Tadhg Morley, Brian Ó Beaglaoich, agus an fear ionaid sin Spillane a tháinig.
Oh yeah. Agus sin rud eile faoi Chiarraí, tá painéal láidir ansin, so sin an difríocht ag an deireadh. An rud a tharla ag an deireadh ná tháinig triúr, Paul Murphy, Killian Spillane, Adrian Spillane agus. eh, Michael, eh, agus duine eile, tháinig siad Yeah. isteach agus rinne siad an-difríocht Rinne. agus sin an fáth go mbuaigh siad ag an deireadh. Yeah, yeah. So ní raibh mórán idir an Gaillimh agus Ciarraí. Ní raibh, Agus ní caithfidh tú raibh. féachaint ar, ar an Gaillimh eh, freisin, Antaine. Look, eh, acu, eh, right, Shane Walsh, bhí cluiche iontach ag Bhí, Shane Walsh, well, yeah. sa chéad leath, but eh, d- eh, sa dara leath ní raibh sé le feiscint. No. Agus an duine sin, Comer, agus an duine eile, Yeah. eh, Finnerty.

Caithfidh tú smaoineamh sin. Ní raibh Con O'Callaghan ag Ní imirt raibh. agus ceapaim féin, dá mba rud é go raibh Con O'Callaghan ag imirt Oh yeah. ar an lá sin, go mbeidh an bua ag Bleá Cliath. Yeah. Agus níl Bleá Cliath ró-láidir. Níl siad chomh láidir is a bhíodh Níl. siad. Níl So, mar sin, níl Ciarraí chomh láidir sin. But b'fhéidir go go dtiocfaidh feabhas orthu. Agus an rud eile atá tábhachtach freisin, tá bainisteoir, Jack O'Connor, tháinig seisean thar n-ais an bhliain seo agus rinne Tháinig. seisean an difríocht, you know. Yeah. Now, Yeah. an bhfuil seisean sa- an gceapann tú go mbeidh sé sásta fanacht?

All right, slán anois. Go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat Pádhraic. Yeah, bhuel sin rud anois. Dessie ar ais, Jack O'Connor, ní dóigh liom é. Tá Pádhraic uaireanta, I don't know, tá gach eolas aige faoi cluichí peil Gaelach ach nílim cinnte faoi sin. Feicimid.